onye na-agba ọsọ na ọ na-agba Hong Kong na-agba China na-agba US o mee ebe ọ na wee yiri chain chain nkịta mba ọ ife ọ chọrọ iyi ka o yi Nike Nike o nweghị ihe o nweghị ihe m ji ga-eme o nweghị ife m ji ga-eme onye a abụrọ my spec at all

ndị Igbo ekene m unu oyi ụmụ Igbo ekene m unu ehe ụmụnne m ife anyị nọ n'ime bụ ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube Facebook Instagram na TikTok ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye va bịa n'ije ịhụnanya va nweta di ma nwetakwa nwunye nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwalụnị jeve na YouTube anyị o ịchaka studio ka unu sonyela anyị na ya onye ọbụla chọkwalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta nee anya n'ivu onyonyo ị ya-avụ akala ekwentị anyị ị kpọrọ anyị anyị aza gị anyị edeelụ gị mbọsị ị ya-abịa e mee gị njikọ ị bụrụ nwoke e jikọ gị na nwaanyị ị bụrụ nwaanyị e jikọ gị na nwoke chetakwanụ ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-eweta anyị nọzukwa n'ebe niile na social media dejeni rinne ndị be anyị dejeni o anyị abịawokwa ọzọ n'ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-eweta onye nọ m n'aka nri bụ ọmalịcha nwanyị unu maali na ije ịhụnanya bụ ibe nwoke na nwanyị dị enweta ezigbo ịhụnanya

Afam bụ Dennis Ebuka Oji, abụ m onye Amichi na Nnewi South, Anambra Steeti.
ehe bikoni o nwere ive anyị na-eme n'ije ịhụnanya anyị na-emetụ ọkpa n'ala anyị ebido n'aka gị Iyom ịya atụghalịrọkwa atụghalị n'ihi a na etu a mana ị ma agatekwa aka na ibe ya ekwo ka ị ya akwụ wee megheliala anyị arụ tiela anyị ọkpa n'ala nke anyị ji bụrụ ndị Igbo ị na-anụ Ehe. na mbido raa n'egwu ibido mmegheli arụ Iyom Nelly onye Nsugbe o rula Iyom Nelly

wee lụọkwani na omume ive e ji ama nwoke eluwo wee zibidi n'Amichi ekene o. hem hem ogene ogene ogene ayi mmemme mmemme mmemme Mm. ayi ogene ogene nje ee mkpụrụ ana ovu unu tụghalịa unu vụ onwe unu mana unu ya agwadiwe anyị ụdịle ndị unu chọrọ ka m bidokene na lọlọ lọlọ Nelly gwakana anyị ụdịle nwoke ị chọrọ achọ ụdị nwoke m chọrọ bụ nwata nwa ikolobịa ga-ama mma zue ezue na nwoke ọ ga-anọ between the age of 35 to 40 mhm. achọrọ m anything karịa like that
ọ ga mụwa dị 50 achọrọ m onye ga-akarị etu a m dị achọrọ m onye dị ojii nwere arụ too ogologo ọ ụdị mmadụ a ka m chọdịrị
ogene udodi ngwa em Dennis onye Amichi gwakana anyị ụdịle nwaanyị ị chọrọ
achọrọ m nwaanyị dị ojii mara mma

o ma agbacha ụgbọ oloko ngwa ka anyị tụgharịzie anị ovu
God have mercy upon us. Oh, kedu ife menụ?
kọwala anyị ị chọla ya ka ọ na ị chọla ya achọrọ m onye a ka m chọrọ onye etu ọ dị bụ ife a m gwara gị m ife a m gwara gị na ụdị a ka m chọrọ ụdị a ego ka ọ ga-eli nwere ife ọzọ ọ chọrọ ọ America ejego m amerịka ebi m germany ana m agba afịa na-atụbata afịa from china japan hong kong all the asia agbago m ya okilikili ọ zi dubai a na-ewuru ndị mmadụ kịta anyị nwa bụ ndị meyere ya mgbe ụbọchị dị na gboo ya na ife nwa- ụgbọ m tinye na mmiri kịta na-ebunatara m mmanụ crude oil ọ bata kịta ị ga-asụa akpọga m gị obodo ọbụla ị- ị lụrụ aka sị na aka ị ga-eje wefe nga ebe ị jeba libe ife hai libe ife dozibe onwe gị wụọ arụ iyom Nelly wụọ gị arụ wụcha gị arụ fichaa gị ọfụma nke i yi n'aka bụrụ watch i lu ebe a tụọlụ gị ife a na-akpọ rolex original original rolex ogene no copy ogene ọ perfume agbaalụ gị perfume a na-akpọ knowing or musk oil ị wụwa ya n'arụ mara ebe ị bata ọ dịkwa ka ihe anyị adaba hmm? ana m enwe nchekwube na ọ ga-adaba m lọlọ Nelly hmm?
ị na-atụkwa na-atụ ezuru m ka eme na-agba agba yes Hmm, ngwa ka anyị nụkwuo n'ọnụ gị dennis kedu ka i si wee fụ lọlọ Nelly
obi adịrọ m mma Ah, ah, ọ gịnịkwa ka ịdị nọ ka negodo negodo negodo ya mmadụ kwụ akwụ negodo negodo negodo
onye na-aboast na ọ na-agba Hong Kong na-agba China na-agba US omegbe ọ na wee yiri chain chain nkịta
ife ọ chọrọ iyi ka o yi nna ike nna ike o nweghị ihe o nweghị ihe m ji ga-eme o nweghị ife m ji ga-eme onye a abụrọ my spec ah. at all onye a eludu n'ife m ji ah, ah. ọlọkata ọ bụrụ gị ị na-ene m anya m bụrụ nwa gị nwoke ekwe ka m nụọ my grandmother ọ bụrụ ọrụ lọbụ

onye amichi o kwuru sị ọ bụrụ na ị chọrọ ka unu jee nwa nwa akwụkwọ n'ihe o kwuru ana m asị jekeneni ka unu jee n'elu ọ na-aga ere asị mụ na-eje na- na- mụ dị anya moto batrị ya nwụrụ anwụ i je ebe a kịta na otu mkpụrụ mmiri adịghọ nya nọ Sahara ife niile Desert. akago onwe ha onwe ha. Chekwali ihe- dryland nọ Ị na-ekwu na Sahara Desert? ọ nakọtara ma element stọp akpọzili ntu Okay, ị chọ ka m melụ onwe m ahụ. nje cheli, chekwali, chekwali, ihe mgbe ọ retirego jee zuo ike nụ. chekwali. ị na-achọ young boys ihe nna ahịa o kwuru sị na nya ji eduga gị obodo oyibo na oyibo ị chọrọ ije na duga gị ị chọrọ ya
ị mara mgbe m na-ekwu okwu ọ dịka m akọwasịla ya ọfụma mm. ebe a mụrụ m bụ na Houston Texas na ya ka a zụrụ m a ka m natara anata ka m ma na m ya-eme investment na be anyị nya akụlu ụlọ nwaanyị a na-asị m na ọ ya-egotelụ m perfume ọ ya-egolụ m cologne nna ike nna ya madam ị ga- ị ka Chekwa na ibi nọ- na-akọ ọ bụ na n'obodo oyibo ka a dị mụọ gị wee zụọ gị aha nọ I wee i wee nata n'ibe a sị ka ị bịa of course yes Mm.
Mhm. ọ bụkwa na mana ije unu ava adabarọ mana mma achọta m chọtala gị onye ọzọ ọ dịkwa gị mma kedu ụdị ndị ị chọ ikwu nọ ndị ụmụ pịnọpịnọ a ụmụazị a na-ahụ dị mma agata ị kpọtara m eke uke old layers n'anya na-akọ mmadụ na ive i yi n'ụkwụ oh. Houston Texas sọsọ Houston Texas ka ị ma o nwe obodo ọzọ ị ma ị na-revolve around that Houston Texas wee nwee ọnụ na-agwa m n'elu Aba shirt i yi

o zuozienụ ee ndị be anyị ọ kwanụ n'ibe ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụnụ anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị a nụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya-akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa n'ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye deejeni rinne ndị be anyị ndewonu sonyelụnụ anyị n'ije ịhụnanya nke ịchaka studio na-ewetara unu niine solo anyị anyị nọ na YouTube Instagram TikTok and Facebook